chabwino ndakulandirani phunziro ya nambala 8 m'maphunziro yathu yotchedwa ana a mulungu izi ndi kamba kakuti tili nako kaonekedwe kasopano pansi pa chipangano chasopano kulingana ndi kuyanjana ndi mulungu Pansi pa Chipangano Chakale kunali kupenya kwambiri pa ukapolo. Adali kutumikira Mulungu. Adali nazo zouzidwa zofunika kukwanirisa. Chibwenzi chathu pansi pa Chipangano Chatsopano ndi chosiyana. Ndi chakuti ndise ana a Mulungu. Tsopano tikali mu Agalatiya mutu wa 3 ndipo tiona pomwe Paulo asiyanisa. Akuti pomwe chikhulupiriro chisanabwere, choonapo nchikhulupiriro emwe ali ndi Yesu. Chikalibe kubwera chikhulupiriro, tidasungidwa ndi lamulo, kusungidwa kufikira chikhulupiriro chitabwera. Mwa ichi, lamulo idali mphunzitsi wathu kutibweretsa kwa Khristu, kuti tilungamitsidwe ndi chikhulupiriro. Tsopano iyo liwu lakuti mphunzitsi ndi liwu loyamba lotanthauza. Inachokera ku mwambo omwe adali kudziwa. Mwambo udali wodziwika masiku aja. Manyumba yochita bwino. Ngati mwana wabadwa adali kutchedwa mwana chabe osati wa msinkhu. Tsopano ngati mwana chabe adali kuitanidwa pansi pa mphunzitsi anali kapolo wa mnyumba. Ndipo kapolo uja adali kulanganira uja mwana mu makulidwe ndi mkhalidwe ndi maphunziro ake. Ndipo atate ake samaonana kwambiri ndi mwana uja, zonse zidali kuperekedwa kwa kapolo uja, mphunzitsi woyamba emwe adali nawo ubwenzi ndi mwana osati atate. Tsono ndiye momwe zidaliri masiku aja. Ndipo Paulo ndiye momwe anenera zinaliri m'chipangano chakale adalibe kuyanjana ndi atate, kuonana nkhope ndi nkhope ndi atate, adali kusungidwa pansi pa lamulo. Ndipo lamulo lidalipo kuwalanganira m'njira imeneyi. Mu Agalatiya mutu 4, ndime yoyamba, Paulo anena izi, akuti, Tsopano ndinena kuti olandira cholowa uyu ndi mwana wachichepere emwe tsiku lina adzalandira zinthu zonse kwa atate ake. Ndinena olandira cholowa, malinga akali mwana wachichepere, sasiyana ndi kapolo, sasiyana ndi kapolo wa mnyumba, auzidwa zochita. Alibe kukambirana uku salandira danga womutsogolera akhala kapolo ndipo sali nawo ulamuliro opambana kapolo panthawi ija. Ngakhale ndi mbuye wa zonse ndipo tsiku lina adzatenga zonse zilibe kanthu panthawi ija sali opambana ngakhale kapolo. Koma ali pansi pa omlanganira ndi omphunzitsa kufikira pa nthawi yomwe atate ake adaika. Kodi izi zitanthauzanji? Zitanthauza kuti panali nthawi yapadera inai kuonetsedwa ndi zochitika ngati chisangalalo choonetsa kuti zonse izi ziri pafupi ndi kusintha. Uyu mwana wachichepere sadzatchedwanso mwana koma wamsinkhu. Adzaikidwa tsopano m'banja la atate ake. Koma zioneka zodabwitsa m'miyambo yathu koma ndiye momwe zidalili kuti uyu mwana wachichepere pomwe wakula msinkhu ndipo amaikidwa m'banja la atate ake ndipo sadalinso mwana. Tanthauzo lake ndi lakuti zinthu zimafunika kusintha kuchokera pomwe paja. Ngati momwe Mulungu achitira ndi anthu ake panali. Nthawi yomwe anthu a Mulungu adali kuikidwa m'banja lake ndi kuyamba kuyanjana ndi iye ngati ana, ngati ana a Mulungu. Kodi inali nthawi iti? Panali pa mtanda. Ndi pomwe Yesu adabwera. Ndiye pomwe Paulo adanenera pa mutu ndime ya 4 pomwe nthawi idafika. Iyi ndiye nthawi yoonetsera. Mulungu adatuma mwana wake. obadwa mwa mkazi, obadwa pansi pa lamulo, chifukwa, kuti awombole, ali pansi pa lamulo. Ndipo timanena, Pali Mulungu kutiwombola ku machimo athu, ndipo adatero. Koma, koma penyani pa izi. Yesu adatiwombolanso ku lamulo. Adatigula kwa lamulo, kuti tilandire umwana, kuti tiyanjane ndi Atate chifukwa m'nyumba yache zonse zidasintha pa nthawi ija. Mwana adali kukula tsopano. Adali kukhala pa thebulo ndi Atate ake ndipo ankalankhulana za zochitika m'banja. Adali kuikidwapo, adali kusewenzera pamodzi ndipo zonse zidali zosiyanako chifukwa cha nthawi ija idachitika idasintha zonse. Ndipo mtanda umasintha zonse. Tsono m'nyumba munali ziwiri zimaonetsera kusintha uku. Choyamba mwana ankauza ku mphunzitsi woyamba, sindikufunanso iwe. Kwatha. Sulinso mbali ya umoyo wanga. Suzandiuzanso zochita. Zonse zidasintha tsopano. Kwatha iwe. Tsono adali kuthetsa mphunzitsiyo. Chachiwiri ankayamba kulankhuzana ndi antate yache. Tsono ndiye zinthu ziwiri ndipo Paulo anena kuti ndiye zidachitika kwa izi. Koma pomwe chikhulupiriro chabwera, anthu a Mulungu sitili pansi pa mphunzitsi. Kodi mphunzitsi ndi chiyani? Lamulo. Idzathetsa lamulo. Idakwanitsa ntchito yache. Idali bwino idatibweretsa kwa Khristu, tsono tiyithetsa. Ndipo chachiwiri, tilankhuzana ndi Atate. Popeza ndinu ana a Mulungu kupyolera m'chikhulupiriro mwa Khristu Yesu. Ndi chinthu chabwino chifukwa Yesu adanena izi. Adati, Kapolo sakhalitsa m'nyumba muyaya, koma mwana akhala muyaya. Kodi adatanthauzanji pa izi? Chabwino, Mwambo uja kukhala mnyumba kwa kapolo kunali malinga ndi utumiki wake. Siku lonse adali kusewenza, kutumikira mbuye wake, kuyembekeza kuti kutumikira kuzavomerezedwa kuti kunayenera, kuti zapita mayeso. Ndipo siku lonse ali kuganiza pa izi, ndipo ngati sadakwanirise adali kupishidwa sakhalilira muyaya ziyendera ndi utumiki wake ndipo angayende pasiku lonse ndipo siku ikapita mbuye wake avomereza ayenda kukagona usiku koma aukanso mmawa mokonkhapo ndi kuyambanso mwasopano kuzindikira kuti kapolo sakhalilira alibe danga mnyumba ija chifukwa cha momwe alili ndi kamba ka zomwe angachite koma mwana mnyumba iye ali wosiyana Mbali yake mnyumba ija ndi chifukwa kuti iye ndi ndani m'banja muja? Ndi mwana. Ndipo akhala muyaya. Ngati mwana, ndiwe mwana nthawi zonse, ndipo ali nayo malo mnyumba muja. Ndiye momwe ziliri m'Chipangano Chatsopano. Tiri nako kuchinjirizidwa kamba ka momwe tiliri. Ndipo kwa okhulupirira tsopano, zina zidatenga mbali ya wophunzitsa woyamba lamulo ndi chani? Ndipo yankho ndi Mzimu Oyera. Iye atenga malo ya mphunzitsiyo. Ngati utsogoleredwa ndi Mzimu suli pansi pa lamulo. Sungakhale ku zonse. Tingakhale tiyanjana ndi Mulungu mwa Mzimu kapena kuyanjana ndi Mulungu mwa lamulo. Si konse kuwiri, si kuwiri, koma ndi kwina kapena. Pansi pa Chipangano Chakale idali lamulo, pansi pa Chipangano Chatsopano titsogoleredwa ndi Mzimu. Tiyeni tilanganepo pa izi pa kanthawi katali. Mu Agalatiya mutu 4 ndime 4 taonapo kuti Mulungu adatuma Mwana wake. Pomwe nthawi idafika, Mulungu adatuma Mwana wake. Ndipo tiuzidwa kuti adatuma mwana wake kuti atiombole ku lamulo. Ndipo tiyenda ku ndime 6 ndipo tiwerenga kuti chifukwa ndinu ana a Mulungu, Mulungu adatuma Mzimu wache. Onani momwe adalankhulira, osati Mzimu wake koma Mzimu wa mwana wake mu mtima mwanu. olirira Abba, Atate. Kodi kusiyana ndi kuti? Chabwino, mwa Khristu tili nawo umwana. Pomwe Mulungu adatuma Yesu, zidali tero kuti tibweretsedwe mnyumba ngati ana, osati ngati akapolo. Yesu adatipatsa izi. Koma pomwe adatuma Mzimu, zinali tero kuti timvere ubwino wokhala ana a Mulungu. Adatuma Mzimu wa Umwana wake mwa ise, kuti tifuule pamodzi, Abba, Atate. Ndiye momwe tiyanjanirana ndi Mulungu. Mu mau ena, Mzimu Woyera adapatsidwa kwa ise kuti timvere chimodzimodzi ndi Yesu. Mu mau ena, Mzimu Woyera adapatsidwa kwa ise Kuti timvere chimodzimodzi ndi Yesu pokhala ndi Atate. Ndi zokondweretsa zimenezo. Kuoneka Paulo adasankha bwino kakambidwe apa. Adakanena kuti adatuma Mzimu wake kapena adatuma Mzimu Woyera. Koma ali kulankhula pa munthu umodzimodzi koma alankhula chabe kuti adatuma Mzimu wa Mwana wake mu mtima mwanu. Kuti timvere ngati Yesu pokhala ndi Mulungu. Izo ndi zokondweretsa. Tsopano apa ndiye pali chiopsezo. Zoopseza ndi zakuti tingabwereremo kuyanjana ndi Atate ngati anthu a Chipangano Chakale. Ndiye zomwe Agalatiya adali kuchita. Iwo adagwiriridwa, kulozedwa, kunamidwa kuti abwerere pansi pa lamulo, ndipo akabwera pansi pa lamulo adayamba kukoka zovomerezedwa chabe ndi kuyanjana ndi Mulungu pa kusunga lamulo. Ndipo Paulo adayankhula nawo pa izo. Mu ndime ya 9, mutu wa 4 inena kuti, Koma pomwe mwadziwa Mulungu, kapena mudziwidwa ndi Mulungu, kodi n'chifukwa chiyani mubwereranso ku zokonkha zofooka, pomwe mufunanso kukhala mu ukapolo? Mupenya pa masiku ndi minyezi ndi nyengo ndi zaka, anena, ndipo Ndiopa kamba ka inu popeza ndingasewenze popanda malipilo. Kodi tingaone izi? Kodi ucita ciani kubwelela pansi pa lamulo? Kuyanjana ndi Mulungu pa kusunga siku ndipo cisangalalo ici ndi kuganiza kuti kuyanjana ndi Mulungu kuli kamba ka izi, kusunga masiku ndi zolembedwa zokonkha ndi zina zotele. Kodi ncifukwa ciani ucita izi? Cili cosamveka. Cili ngati mwana uyu emwe adakhala pansi pa mphunzisi pa zaka zambiri, kuyembekeza siku lomwe azanena ndapita ndi kuthesa mphunzisi kuti angabwere mnyumba, kukhala pa thebulo, ndi kulankhuzana ndi atate ake. Ndipo chili ngati iye afuna kubwereranso kwa mphunzisi woyamba. Chifukwa chiyani mutero? Ungakhale osamveseka kuchita izo. Zili ngati choko ndi chizi Ndipo ndiye zomwe Agalatiya adali kuchita, ndipo mwachisoni nawo Akhristu ndiye zomwe achita. Iwo akhala ndi maganizo ya kapolo mu malo okhala ndi maganizo a mwana. Maganizo ya kapolo yaonesedwa ndi lamulo. Ndipo penyani pa izi, opasa lamulo, chifukwa ngati pali malamulo pafunika anthu opasa malamulo. Ndipo omwe aja akhala openya pa malamuloyo ufunika kupenyesesa kuti wayasunga yonse bwino. Ndizindikira tinaonapo izi. Ndipo izi ndizolondola chabe. Mulungu safuna kuti tikhale tero. Kuonekera kwa umwana kuonekera pa kulankhuzana ndi Atate. Sitifunika wina kutiuza zochita chifukwa sitiri pansi pa lamulo. Tisogoleledwa ndi Mzimu. Tiri nako kuyanjana kwathu ndi Mulungu. Zikomo kwambiri. Ndiye zomwe tifunika kunena kwa anthu omwe afuna kutiuza zochita. Tili nako kuyanjana kwathu ndi Mulungu. Mzimu Woyera akhala mwa ise. Zochita, Tili nako kuyanjana kwathu ndi Mulungu. Mzimu Woyera akhala mwa ise. Tisogoleledwa ndi Mzimu ndiye kuonesa kokhala pansi pa Chipangano Chasopano. Paulo anena mu Aroma mutu 8 ndime 14, Ambiri osogoleledwa ndi Mzimu wa Mulungu awa ndi ana a Mulungu. Mulungu afuna timvere liu pa ise tekha, kuziwa kulankhuzana kuja. Ndipo tikayamba kuyanjana naye kupyolera mu mkhalapakati, tibwerera mkaganizidwe ka Chipangano Chakale. Ndipo ndine okwinyirira kuti ziri tero m'matchalitchi ambiri lero. Kuli anthu athamanga mu mipingo kusakira mau ya uneneri, Kodi uli nayo mau ya Mulungu pa ine? Nthawi zina Anthu amabwera kwa ine ngati m'busa ndi kunena, Kodi muganiza ndingachite bwanji pa izi? Ndipo ndili nayo yankho pa izi ndipo ndi iyi. Chifukwa chiyani Mulungu afunika kundiuza chomwe ufunika kuchita mu umoyo wako? Chifukwa chiyani sangakuuze? Izo sizimvetseka bwino. Nditero? Uli nako kuyanjana ndi iye, azakuuza, uzamupempha, azakuuza. Ndinali naye wina andanditumira foni ndipo adafuna kupanga tsankho ikulu. Zinali kufunika kuti achite malonda ya 1 million dollars ndipo adati ndili nayo danga iyi kodi uganiza kuti ndingatani? Ndinati, Ndiziwa zomwe ufunika kuchita pali izo. Adati, Uziwa? Ndinati, Inde. Ndinati, Mufunse Mulungu ndipo azakuuza. Ndinati, Ndichifukwa chani Mulungu azindiuza pa zomwe ufunika kuchita pa umoyo wako? Chifukwa chani sangakuuze? Osakhala waulesi. Osayanjana ndi Mulungu kupyolera mwa wina, kupyolera mwa mkhalapakati. Kuli chabe mkhalapakati umozi pali Mulungu ndi munthu pansi pa Chipangano Chatsopano. Zina Lake ndi Yesu. Iye ndiye Wansembe Wopambana. Pita kwa Atate kupyolera mwa Iye. Phunzira kukhala kuyanjana ndi Mulungu chifukwa muyaya uzayamba kukhala ukalangana kwa anthu kuti uziwe Mulungu. Ndipo azakuuza ndipo azayamba kukusogolera. Uzakhala mu ukapolo ngati Agalatiya adabwereranso mu ukapolo. Ndikumbukira panali nthawi yomwe tinali kulalikira Ndipo tinafuna kuphatikizana ndi wina. Tinali nayo mipingo yoyanjana nayo mu mzinda momwe tinali kuchitira ubusa. Ndipo timafuna kusewenzesa chalichi ina kuti tikhale ndi mapemphero, akulu a ulaliki. Ndipo tinakhala pamozi ndi kundondomeka zonse pamozi. Ndipo chinthu chomwe sitinagwirizane ndi malo. Ndimafuna kuti tichitire mutchalitchi yanga, kunyumba kwathu, ndipo iye amafuna kwawo naye kuti akhale ndi danga ya anthu kwawo. Kodi mudziwa zomwe adalankhula kwa ine? Adati, Tiyeni titenge nthambo. Ndipo ndinati, Uli kusekako chabe. Adati, Zili mu Baibulo. Ndinati, Ndi Chipangano Chakale kusankha kotero. Adati, Iyayi! Atumwi adachita izo mu Machitidwe mutu 1 ndipo adali okhoza. Muziwa pomwe adasankha oikapo pali Yuda adasankha kasankhidwe kotero ndipo ndinaganiza chabwino ali okhoza koma sindinamva kuti zili bwino tero ndipo Mulungu adandilangiza tero pali zapadera za Machitidwe 1. Zapadera mu Baibulo yonse ndipo kodi muziwa izi? Yesu adapita, Mzimu Woyera adali asanabwere ndipo adati yembekeza, yembekeza kufikira atabwera, azakutsogolera mchonadi chonse. Kodi ndi zoona izi? Ndipo Iye akabwera amatitsogolera. Timatsogoleredwa ndi Mzimu Woyera. Ndipo pansi pa Chipangano Chatsopano pali kuyanjana kwa pamwamba kulingana ndi ubwenzi watsopano. Palibe mkhalapakati wa umunthu wokhala pakati pa ise ndi Mulungu. Zina mwa lonjezo labwino m'Chipangano Chatsopano ndi ichi, Palibe emwe adzaphunzitsa bwenzi wake, mwina m'bale, kunena kuti, Dziwa Mulungu, popeza onse azindidziwa ine, kuyambira ali pansi kufikira wopambana pa iwo. Ndi konda izo. Palibe ali nako kuyanjana kopambana mzake kwa Mulungu. Palibe kanthu kuti ndiwe yani kuyambira wapansi kufikira wapamwamba, ungakhale nako kuyanjana kopambana ndi Mulungu. Sufunika kupita kwa wina kupempha Mulungu kuti akupase mayankho. Uyenda wekha. Uphunzira kukhala ndi ubwenzi ndi iye. Ndiye danga lako momwe uliri pansi pa Chipangano Chatsopano. Tsono ichi ndiye chinthu. Ngati sumvetsa kuti ndiwe mwana, ndiye momwe uzakhalira ngati kapolo. Uzafunika zolondola, ndipo wina kukuuza zochita. Uzafunika wopatsa zokonga, tsono uzayamba kufunsa nthawi zonse, Kodi uganiza ndingachitenji apa? Kodi ndichite bwanji apa? Kodi uganiza kuti Mulungu afuna ndichitenji apa? Uzawafunsa. Mufunseni Iye. Ndiye danga yanu pansi pa Chipangano Chatsopano. Yesu adati, Nkhosa zanga zimvera liwu langa. Tsono tiyamba kumanga ubwenzi wathu ndi Mulungu ndi kumvetsa iyo liwu, kuphunzira kulidziwa liwu ngati alikulankhula ndi ise. Kumbukirani koyamba pomwe Samueli adamva liwu la Mulungu. Sadaganize kuti adali Mulungu. Adaganiza kuti ndi Eli. Mulungu adamuitana, Samueli, Samueli. Adathamangira kwa Eli. Kodi ulikufunanji? Sindifuna kalikonse. Mwandiitana. Sindidakuitane, pita kagone. Ndipo adapita kukagona. Adamvera liwu lomwelo. Samueli adathamanganso. Kodi ufunanji? Mudandiitana. Sindidakuitane, pita kagone. Ndipo adamuitana kachitatu. Pomwe adalowa adati. Mudandiitana. Ndipo Eli adazindikira zomwe zidali kuchitika, ndipo adati, Awo ndi Ambuye. Ukamvanso iyo liwu, unene, Ndiri pano, Mbuye, lankhulani kapolo wanu amvera. Ziri ngati tero ndi ise. Tifunika tazindikira iyo liwu, kudziwa liwu lake. Mulankhula kuti, Chabwino, ungatani? Pali zinthu zina zomwe ndizindikira ziri chabe potuwa mu Mawu ya Mulungu. Baibulo inena kuti Mzimu Woyera ali ngati wotiuza zochita mu moyo wathu. Mzimu Woyera adzatitsogolera ndi kutilangiza ndipo kodi adzachitanji, bwanji izi? Adzachita kupyolera mu mtendere kapena kuti ngati mtendere wake palibe. Tidzapemphererapo pa zinthu ndipo ngati zili bwino tikumva mtendere pa izo, sitingamasule pa izi, koma tikumva mtendere. Sitimva kutsutsana kuli konse, kusapumula kuli konse, koma ngakhale m'zochitika kusaoneka bwino na izinso ziri tero, timvera uja mtendere wa kupitiriza, ndipo uyo ndi mtendere wa Mulungu, ndiye Mzimu wa Mulungu. Iyo liwu lilankhula likalankhula mu Malemba kuti, Mtendere wa Mulungu uzakutchingilirani ndi kusogolerani itanthauza kukhala ngati wosogolera. Tsono ampaya alankhula ngati bola ili pa mzera kodi inatuluka kapena ili mkati? Ndi liwu la osogolera masewera alankhula paja kapena mkati nitero? Ndipo tikapemphera kwa Mulungu chili ngati timamva mkati pitiliza kapena mwina paja panja sono timabwera ndi kulankhula sindimva bwino pa izi palibe mtendere pa ichi ndikumva kususana pa izi sono mzimu woyera amatisogolera ndipo tiphunzira kukhala a changu mkumvera usogolero wa mzimu woyera mnjira imeneyo ndiganizanso chinthu chimodzi chomwe ndaphunziraponso ndikuti pomwe timzindikira khalidwe lake mulungu ndiye momwe timverera Liwu Lake. Chifukwa, Liwu Lake liyenderana ndi mkhalidwe Wake. Tsopano, mu buku yanga, pa Chipangano Chatsopano, ndinalankhulapo, pali uyu mzibambo ku Amerika, Mkhristu ku Amerika, emwe awerenga Baibulo, emwe awerenga kuti Kummawa azibusa atsogolera nkhosa. Koma kuno ku Australia ndi ku America ndi kosiyana. Tisogolera nkhosa. Titenga galu osogolera nkhosa ndipo tizisogolera. Koma pakati pa chakum'mawa apita, aitana ndipo zimukonkha. Tsono uyu wa ku America adakondwera ndi izi ndipo adali kupita ku Israeli ndipo chinthu choyamba chomwe amafunika kuchita ndi kupita ku malo a ulimi ndi kuona ichi chinthu. Usiku nkhosa zonse zidali kubweretsedwa ku mzinda, ndipo adafuna kuona mbusa kutsogolera nkhosa. Adakhala paja kuyembekeza, ndipo mwadzidzidzi adamva chongo kuti ba, ndipo nkhosa zonse zinali kubwera. Adayimilira ndi kupenya, koma kudabwitsa kuti panali munthu uyu pambuyo pake akupundilira ndi kudziopsa ndi kuyimenya minyendo kumbuyo ndi kukwapula patsogolo, ndipo iye adadabwa kwakukulu. Ena okhala komweko adamuona ndi maonekedwe ache pa maso ndipo adati, Kodi vuto ndi chani? Adati, Sindiye momwe zifunika kukhalira. Mbusa afunika kusogolera nkhosa koma sindiye momwe ziliri kuno. Adati, Oo, sali mbusa iye ndi ogulisa nyama. Ndizindikira kuti ena Tinamvapo ogulisa nyama ku guwa. Ena tinawamva ogulisa nyama. Uja si m'busa. Yesu ndiye m'busa wathu. Iye atisogolera moleza ndi kutipereka pasogolo ndi liwu laling'ono lake. Wina adanenapo kuti Mulungu asogolera koma satana akankha. Satana akankhira kusogolo kusiyana ndi mtendere uli mu mtima wako. Sindiye alili Mulungu. Sangachite izi. Zonse siziri za chikhulupiriro ndi tchimo. Ngati suli ndi mtendere wa Mulungu kuchita zinthu, ndipo Mulungu sangakukankhe kuti usiyane ndi muyeso wa kuwala uli nako pa nthawi iyi. Sono tiphunzira kumvera liwu la Mulungu, ndipo chibwenzi chathu chikula ndipo tiyanjana naye Mulungu. Tsopano tiyeni timalize maphunziro aya pakuona pa maphunziro ya Yesu mu Luka mutu wa 11. Mwachidule Luka mutu 11. Iyi ndiye ndime inena pomwe atumwi adaona Yesu kupemphera ndipo adamupempha kuti awaphunzitse kupemphera. Tsono mu Luka 11 ndime yoyamba tiwerenga izi, Tsopano kunapita kuti pomwe adali kupemphera pa malo ena, pomwe adalekeza, kuti ena mwa ophunzira ake adati kwa Iye, Ambuye, tiphunzitseni kupemphera, ngati momwe Yohane adaphunzitsira ophunzira ake. Tsopano penyani pa izi, adati, Mkamapemphera, muziti, Atate wathu, chinthu choyamba. Tisathamangire izi ndiye chinthu chofunika kwambiri chomwe adali kufuna kuti amvetse. Ukamapemphera ufunika kulankhula kwa Mulungu kuti Atate. Muziti Atate wathu ndipo apitiriza Tizapita pa ndime ya 5. Adati kwa iwo, Kodi ndi ndani mwa inu okhala ndi bwenzi lake, ndi kupita kwa iye pakati pa usiku ndi kunena ndi iye, Mzanga, ndikongoletse mkate utatu, popeza mzanga wina abwera kwa ine pa ulendo wake, ndipo ndiribe chakumpatsa, adzamuyankha kuti, Usandivutise ine, popeza chiseko chasekedwa kale. Ndipo ana anga ndili nawo mu bedi, sindingadzuke ndi kukuninkha. Ndipo ndikuuzani inu, ngakhale sangaime ndi kumpasa mnzake, koma chifukwa cha kulimbikira kwake azamupasa ndi kumpasa monga momwe angafunire. Tsopano zinthu zingapo zomwe ndifuna kuzindikira apa. Anthu amanena kwambiri kuti ndise abwenzi a Mulungu. Yesu adati, Sindikuitananinso akapolo, chifukwa kapolo saziwa zomwe mbuye wake achita. Koma ndakuitanani abwenzi, nitero. Sono ndiye pamalo chabe pomwe Yesu adanena izo, ndipo inali nthawi yofunikira, chifukwa inali nthawi yomaliza ya Chipangano Chakale. Chabwino, izi zimveka bwino, kodi nitero? Sindikuitananinso akapolo. Siku akalibe kupita pamtanda. Kapolo saziwa zomwe mbuye wache achita, koma tabwera mchiyanjano ndi Atate. Atiyikamo mcholinga chache ndi dongosolo la ziko. Ndise osewenza pamozi ndi Mulungu. Ndi chinthu chokoma. Tili chabe pa ntchito ya Atate wathu, ndipo ndi chinthu chabwino kuchichita ndipo ndi chinthu chabwino kukhala m'banja ya Mulungu. Zofunika ndi izi, Pomwe ndinapulumutsidwa ndinali kupita ku mapemphero pa chiwiri chili chonse ndipo iyi ndime idali kuwerengedwa nthawi zambiri. Phunziro linali, Tifunika kupitiriza kugogoda ku khomo la kumwamba, kugogoda, kupitiriza kugogoda kusampasa mpumulo. Mkalipiseni iye. Pitirizani kugogoda chiseko. Pita ku chiseko chakumbuyo ndi kupanga chongo. Ndipo pitiriza kupanga chongo pa ziseko za kumwamba. Ndiye mau yadali kusewenzesedwa, kupanga chongo ku khomo la kumwamba, kufikira ayankhe, kufikira asowe nazo zochita, ndipo atipase zomwe tipempha chifukwa cha kulimbikira kwathu. Zinanditengera nthawi itali kuti ndizindikire zomwe Yesu adali kunena apa. Adali kupereka mo kusiyana. Adati apa panali munthu adali ndi bwenzi pakhomo ndipo bwenzi wake adalandira mlendo osayembekezera ndipo adafunako mkate ndipo adagogoda pa chiseko cha munthu uyu. Uja munthu sakadauka ngakhale adali bwenzi lake, nitero? Sono Kukhala ngati bwenzi wa Mulungu sindiye kuti uzakhala ndi zachifundo kwa Mulungu, nitero? Koma iye adapitiliza kupanga chongo, ndipo kamba kolimbikira adapasidwa. Koma tiyeni timve zomwe adalankhula uja munthu. Adati, Usandivutisa ine chifukwa chiseko chasekedwa kale muona zomwe adalankhula zokonkhapo ndipo tiganiza kuti ndise abwenzi a uyu munthu kunja kwa nyumba ya Mulungu kunja kwa nyumba ya banja kufuna kutenga kwa Mulungu ndiye chithunzi koma Mulungu alankhula ndili mkati mwa nyumba Ndipo ana anga ndili nawo, sopano ana anga adakula, ndili nawo azukulu, ndipo akabwera kukhala ndi ine, muziwa chinthu choyamba chomwe ndimawauza m'mawa ndi, Kodi mufuna chakudya chotani m'mawa muno? Ndifuna ndiwaninkhe, ndiwapase zomwe afuna. Muziwa momwe alili ana masiku yano. Kodi muli ndi chiyani? Tili ndi ma Weet-Bix? tili nayo ma cornflakes, tili nayo toast, tili nayo marmalade, mungakhale nayo mazira yokazinga. Ndimawapasa zoonapo. Ndifuna ndiwaninkhe. Komanso iye angapite ndi kuzithandiza apita mu fridge. Kodi mzanga angabwere ndi kupita mu fridge? Iyayi. Ndimawakonda koma osapitirira. Tili nacho chibwenzi chosiyana. Koma banja langa ndi yosiyana. Kodi muona? Yesu anena, kapena Atate alankhula, Ndili mkati ndi ana Anga. Uli pabwalo. Kwa iwo ali pabwalo. Ndipo anena mu ndime ya 9, Sono ndilankhula ndi inu, kwa inu ana a Mulungu. Mukamapemphera muziti, Atate, ndi kuti mupemphe, zapasidwa kwa inu. Funa, uzapeza. Gogoda, uzasekuliridwa. Popeza aliyense opempha, azapasidwa, iye wakufuna, apeza, ndi kwa iye wakugogoda, aseguliridwa. Ndipo inena izi, ngati mwana, osati abwenzi, ngati mwana apempha mkate kwa atate, kwa inu mwa inu, kodi uzamupasa mwala? Kapena akapempha nsomba, azamupasa njoka m'malo ya nsomba? Kapena akapempha zira, kodi angamupase nkhanira? Ngati inu woyipa, ngati muziwa kupasa mphaso zabwino kwa ana anu, kodi ndikulephera bwanji kupasani Mzimu Woyera kwa iwo akupempha iye? Ndipo kumasulira kwina. kapena uthenga wa Mateyo ndiganiza udati, Kupasa zinthu zabwino kwa iwo omupempha. Kodi tingapenye sopano m'phunziso lonse ili m'njira ina? Sitiri m'Chipangano Chakale chogogoda pa chiseko kuti atipaseko zina. Ndise ana ake m'nyumba ya Atate. Zonse zomwe tifuna zabwino pa ise azatipasa chifukwa atikonda. Ndipo tiyeni tibwere ku Chipangano Chatsopano, tikhale ndi maganizo ya umwana, tisaperekedwenso ku lamulo kukhala ndi maganizo ya kapolo, yoganizira kuti Mulungu ali kutali ndi ise, ndipo tingapite kwa Iye kupyolera mwa wina iyayi. Chinyula chidang'ambidwa. Tili momwe akhala Mulungu. Komwe ulili aliko Mulungu. Komwe kuli Mulungu ndi koyera. Muli pa nthaka yoyera tsopano. Komwe mungapite kuli pa nthaka yoyera. Nthawi zina ndimawauza anthu pa Sabata mmawa, Tikachoka muno mmalo, Mulungu samasala muno kuyembekeza kuti Sabata likudza mudzabwera. Ndise malo oyera. Ndinu kachisi. Komwe uliri, ndiye komwe Mulungu ali. Ndiye Atate wako, ndipo uli ndi Iye. Ameni.